Morning ndine Jack ndiye pa 7 April 1994 kunapangika nkhani yodabwitsa kwambiri edi bambo wina dzina lake Auburn Calloway wa ku USA amene anali pilot komanso engineer wa ku FedEx anapanga zodabwitsa anthu zozizwitsa anthu ndiye inu tagwirani chakumwa tiyembekeze mu 1994 auburn calloway anali injiniya wa kampani ya fedex imene imachita transport katundu eti kuchoka maiko osiyanasiyana ndiye auburn training yake yeniyeni anapanga ngati pilot komanso anapanga engineering koma ankagwira ntchito ngati injiniya wa ndege sankakondwa nazo kuti amamupatsa ntchito za uinjiniya iye ankafuna atamagwira ngati pilot edi pa nthawiyo auburn anali ndi zaka 42 nde mu 1994 auburn atanapalamula eti akuti anachita log in ma flight hours abodza nanga si nthawi zonse ukapanga ukamagwira ntchito ukuyenera kupanga log ma flight hours amakulipira according to nthawi yomwe wagwira ntchito ndiye kaya amanena zabodza pena pake ndi anamuitanitsa kunena kuti apite ku meeting after kuchita find out bodza lomwe amanamalo nde auburn anapanga conclude kuti ndiye kuti akanchosa ntchito amadziwa kuti amuchotsadi kapena ayi anangomuitana ku meeting nde iye uja m'mutu mwake anapita in overdrive kuti a anthuwa afuna kundichosa ntchito anali atatenga insurance ya 2.5 million kuti china chake chitati chimchitikire ngati mwina kufa pa ngozi ya ndege ndekuti akhoza kusiya ndalama kwa banja lake banja lake lake anali oti anapanga divorce ndi mkazi wake koma anali naye ana awiri ndi amaganizira ana akeyo kuti ana anga akhoza kulandirapo kena kake koma chifukwa chonena kuti anayamba kuganiza kuti "Ah, anthuwa andichosa ntchito anayamba kupanga paniki kuti ndiye ndipanga bwanji ndi anapanga chipulani chodabwitsa a mr auburn auburn anapezeka kuti anatenga ndalama zomwe anali nazo zonse 54000 dollars anazipanga transfer mu akaunti ya ex wo kenako anachita decide zonsezi amapanga eh, before ulendo wopita komwe amuitana kuja ndi chipulani chake ndi ichi chomwe anapanga auburn anapanga decide kunena kuti a deadhead mu ndege deadheading ndi ija amati ngati uma mu kampani yomweyo ya ndege eti kaya mwina ndiwe pilot kaya ndiwe engineer ufuna kupita dera lina ufuna kupita town ina umatha kungokwera nawo ndegeyo amaitcha deadheading ungokhala ngati passenger ukwera nawo akakusiya kwina eti nde iye anachita decide pa 7 april 1994 kuti apange nawo deadhead ndege ina ya fedex federal express flight 705 eti inanyamula equipment yosiyanasiyana cargo electronics imachoka memphis tennessee imapita ku san jose ku california eti nde iye uja anapanga deadhead anakwera nawo kuti "Ah, ndikufuna mukandisiye kutiko ku california nanenso ndikupita komweko ndege yake inali mcdonnell douglas dc10 nde chifukwa chonena kuti ndege zake zinali zoti zongonyamula katundu zopanda ma passengers ndege iyi passenger anali auburn eti munali anthu atatu crew yake eti munali captain amene anali david sanders ndi munali first officer amene anali james tucker kenako munali engineer amene anali andrew peterson eti anthu ananyamuka kukwera ndege ija koma ati atakwera ana adabwa kuti auburn anakhala kutsogolo ku cockpit kuti nthawi zambiri anthu akamapanga deadheading kuti ango angokwera nawo ngati lift amakakhala kumbuyo eti ngati mmene amakhalira akuyenera kukhalira mapasenja anangoti "Ih, kaya ananyamula chi- chikwama china chake choyikamo gitala chija chikwama cha gitala auburn uja anthu aja anangoti okay nanga si munthu oti akumudziwa amagwira naye ntchito ndege inatani inanyamuka inauluka mpaka nakufika mmwamba itafika 19,000 feet. anthu aja anangodabwa auburn anatsegula chi- chikwama chake cha- cha gitala chija ngati mmo munadzadza mahamala anabweresa mahamala folo watulusa hamala kuyamba kumugogoda nayo pilot captain pamutu ina akumugogodanso first officer pamutu uku akumugogoda engineer onse aja kwagagadagagada anawavulaza kwambiri ndege kuyamba kupanga spin out of control anthu ndi chani ena aja kudzuka kuti ayese waavulaza koma anthu sanalolera anadzuka kuyamba kutani kumenyana naye ndiye uyu nanga si iye anali ndi dzida ndi amakhoma ndi zimahamalazi mmodzi anapezeka kuti anakhalabe pachani anakhalabe kumalimbana ndi ndege ija kuti isagwe peterson ndi tucker anagagadidwa kwambiri skull ya mutuyi eti ndi zimahamala zija koma anatanibe anthu aja anatani anayimirirabe nkumayesera kutani kumenyana naye Ati Captain Sanders samatha kuona bwino bwino, samatha kumvetsetsa kuti chikuchitika nchani, nanga si amakhoma anthuwa mmitu koma amalimbikirabe. Kenako Auburn ati anathamangira kumbuyo ati anabisako spear gun, anakachitenga chimenecho kuthamanga kuti abwere adzatani, adzawavulazenso anthu aja koma anapezeka kuti Peterson anachigwira chi spear gun chija ndikuyamba kulimbana pamene paja. Tuckerso ndikuyimirira pamene paja ndikutani kuti alimbane naye koma anathamangira ku cockpit kuti akatani akayesere kuyendesa ndege ija isagwe ndi anapezeka kuti sanders ndi peterson akumenyana ndi ndani ndi auburn uja kumbuyo pamene tucker akulimbana nkuti ayendese ndege mbali inayi mutu wake unayamba kufowoka mbali imodzi ya tucker uja chifukwa choti nanga samugogoda kwambiri nde ndege akuti imati ikati itere itani nde anayamba kumayendesa ma- maneuvers ena ake kuti kungoyikweza m'mwamba kwambiri pa angle ina yake osakhala bwino kuti anthu onse aja agwere kumbuyo ndi anthu onse aja amagwera kumbuyo zimamusokoneza ndani auburn uja nanga sa anthu aja anayitolera kuti munthuyu afuna kutipha and chimene amafuna kuwaphera pulani yake inali yoti agwetse ndege ndi kuti agwetse ndege samafuna zonena kuti awabaye anthu aja ndi mipeni akabaya ndi mipeni pakadzakhala investigation akadzapeza thupi labwinobwino adzadziwa kuti munthu anabayidwa ndi mpeni ndi kuti pachitidwa chiwembu ndi kuti 2.5 million ija siyilandiridwa nkhani inali pa 2.5 million iye anapanga decide kuti poti anthu akuti andi- andichosa ntchito sanamuuze kuti amuchosa ntchito anangomuyitanisa ku meeting koma anathamanga magazi ndikuganiza zonsezo ndi akuti agwese ndege koma awagagade anthu ndi mahamala mpakana awaphe kenako agwese ndege achite crash ndi iye yemwe afere momwemo eti anthu akamadzapanga check ma autopsy chani ma postmortem adzapeze kuti ma injuries a hamala adzakhala ogwirizana ndi ngozi azizati anthu agagadidwa ndi ngoziyo yawavulaza asadzaone ngati kuti o pabayidwa mpeni patani pasakhale china chilichonse chosonyeza kuti anthu aphedwa cholinga chake nchimenecho nkona anabwera ndi mahamala eti nde tucker uja ndege ija anapezeka kuti wayitembenuza mpakana upside down kuti tikufuna kuwagwetsa anthu m'mbuyo nde amawagwetsadi amati akatere onse agubuduka uko ndi amamusokoneza ndi auburn yemweyo kuti adzukepo pamenepo winanso akumubwezera kummenya kuti atere kumatere kenako ndege ija kuyibwezeresanso ati amapanga shift ma angles ena ake osakhala bwino onena kuti ndege ija mpakana inayamba kumatani kumagwa koma anamukwanitsa tucker uja kuyibwezeresanso mpakana kukhala level bwinobwino komano pa nthawi imeneyoyo anthu awiri aja anama- anakwanitsa kumpanga subdue auburn kunena kuti anamugonjetsa ndikumumangirira tucker ndikuimba foni ku chani pa ground sangasanga kunena kuti munthu akutichita attack mundege muno afuna kutipha akutimenya ndi machani ndi mahamala anawathandiza kunena kuti ayipange land and kuipanga land kwake anayipanga land pa, s- pa speed ya mphamvu kwambiri chifukwa choti panalibe nthawi yonena kuti ayichite slow down eti ati anayipanga land pa speed ya 460 knots imene ili 850 km per hour endiso ankaona ngati kuti sizitheka kuti mwinaso ingophulika ndi mmene inatani inaterera ndi speed imeneyoyo ati anachita test ma limits onse a ndege koma mwamwayi inapezeka kuti inatera nkutanidi ndi kuyima nthawi imeneyoyo a emergency a polisi a fire chanichani onse atadzadza kale pansi ndi momwe amatuluka pamene paja apa anawo abatha ndani a Auburn kuwamanga ati ulendo nawo Mm, anthu atatuwa anatengedwa aujeni Tucker Peterson ndi sanders captain engineer ndi first officer anathamanga nawo kupita ku chipatala atavulala kwambiri koma anapezeka kuti onse anatani anachira mwamwayi a Auburn anazengedwa mlandu wofuna kupha maloya awo amapereka di- self defense yoti ayi munthuyu si analibe chofuna cholinga chofuna kuwapha anthu cholinga chake chinali chofuna kudzipha yekha Eh, argument yodabwisa ndi yoti ah, u- ufuna kudzipha wekha mmalo monena kuti muli anthu ena kuti afa nawo nde kuti ufuna kuwaphaso anthu nde anapasidwa life in prison nde mapeto ake a Auburn calloway anakhala mndende kuchoka nthawi imeneyo mpaka pano alipobe akadali moyo akadali mndende iwo amadandaula kwambiri zofuna kupulumusa kuthandiza miyoyo ya ana ake anapezeka kuti in the end anasiya ana ake worse off and olo a fedex atachita question anapeza kuti meeting yomwe ankamuitanirayo sinalinso meeting yonena kuti yokamuchosa ntchito inali disciplinary basi kukamukalipira wapanga izi wapanga izi wapanga izi usazabwerezeso mwina ampasa warning basi sizinali zoti afuna kumuchosa ntchito iye anangothamanga magazi mpaka nakupanga chiplani kutani momwe akanangopita akamve kunena kuti anthu akudawa kuti afuna kunena kuti chani ndalakwitsa yes kukangopepesa nkhani itani itha imeneyo nde nkhani ya abambo Auburn calloway ndi pulani yawo yochita hijack ndege kuti ana awo alandire 2.5 million anasiyaso ana awo osapanda makobidi mapeto ake kuwasiya ndi mbiri yoyipa ya abambo awo yadi iyo zikomo kwambiri